Tá stop curtha ag Cill Chainnigh le ruathar an Chláir Cluiche Ceannais na hÉireann a bhaint amach le cúpla bliain anuas. An éireoidh le Brian Lohan agus an Clár teacht ar shlí na Cait a chloí? Bhí Dáithí de Mórdha agus Cathal King in Inis don cheann seo.
Eoin Murphy ón nGleann Mór. Cheithre ghradam réaltóg faighte aige siúd. Agus Adrian Mullen anois siar agus tiocfaidh siad anall chomh fada le David Blanchfield. Blanchfield anois ag féachaint i dtreo na sprice. Sin ceann mór fada agus an bhfuil sé cruinn. Tá go deimhin. Sin freagra an-mhaith ar fad ag David Blanchfield. Dhá nóimint déag idir na scóranna ansan ó Chill Chainnigh, an ceann san buailte agus an ceann san buailte go hiontach ar fad ag David Fitzgerald. Dos na tosaithe, thá sé ag TJ, thá a dhrom leis an mbáide má tá, isteach an stua leathchiorcal, an ceann san buailte agus sin ana-scór, ana-scór foirne Chill Chainnigh agus away leo san. Ach scór ag teastáil, thá an ceann san buailte ag Paddy Deegan isteach i dtreo na cearnóige. D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós. In airde leo. Cé a thiocfaidh ar barra leis an ceann áirithe san? Tá Conor Cleary ansan istigh. Tá Cian Kenny istigh ann. Adam Hogan agus é ina ghráscar, ina chlibirt. Tá sé ansan ag Cian Kenny. Sin píosa breá caide, scil caide ansan ó Chian Kelly. Foudy anois leis an bpoc amach agus an-ghabháil ar fad ansan, thá sé ag Paddy Deegan. An ceann buailte ag Paddy. An ceann san, bhuel, sin pointe an-an-an-bhreá ar fad. Tá na pointí ag teacht go tiubh, go te agus go tapaidh. Blocáilte ansan thiar, tá Shane Murphy. An ceann san suas, cliathán ana-dheas ar fad. Paddy Deegan anois, an captaen, sall go lár na páirce. Agus ansan bhí John Donnelly agus, bhuel, b'fhiú an fear san, cé a thiocfaidh ar barra leis, na Cláirínigh ambaiste agus siar chomh fada le Paul Flanagan. Paul, ceann fiarsceoch ansan sall, thá Keith Smyth. Keith ag iompú slí amháin is slí eile. Thá beirt ag féachaint leis, an tseilbh coimeádta aige go maith má tá agus an ceann san buailte go healaíonta thairis an trasnán.
Tá sé ar ais. Agus níos compórdaí arís, bhí ionadh orainn nach bhfuair sé na dhá cinn roimhe seo. Séadna Morey anois le pas eile trasna isteach i dtreo Aidan McCarthy. Tá sé faighte ag Aidan. Tá sé seo dainséarach dos na Cláirínigh. Sin raspar d'iarracht ansan ó David Fitzgerald agus ana-shábháil ar fad ó Eoin Murphy agus, bhuel, ní haon nath aige é, duine dos na. báireoirí is fearr atá ag imirt an chluiche seo fé láthair. Ah, gan dabht, ach ag an am céanna, go háirithe le Eoin Murphy sa chúl. Anois mar sin, Diarmuid Ryan isteach chomh fada le David Fitzgerald. Trí phointe ana bhreá faighte ag David. Tá spás anseo aige chun tabhairt fé cheann eile agus sin pointe ana bhreá ar fad. John Donnelly chun an ceann san a phiocadh suas. Siar chomh fada le Timmy Clifford leathbhlocáil má tá agus anois tá sé ag TJ. Tá spás ag TJ, rud a bhíonn dainséarach, é ag dul i muinín an phas siar chomh fada le John Donnelly agus, bhuel, tá John Donnelly ag imirt go nótálta ó tháinig sé isteach. Seo chugainn anois Seán Rynne, an-chosaint ansan, siar chomh fada ansan. le Shane Meehan agus i ndeireadh na dála Diarmuid Ryan ag tabhairt fé agus sin pointe ana bhreá ar fad agus ab in buille maraithe na muice. Pointe ollmhór anseo don Chlár. Spás faighte ag Diarmuid Ryan agus pé áit óna líne seasca a cúig féin is féidir leis pointe a fháil agus bhí an ceann sin an-éasca dó. Bhí ana chuid fós ann. Dhá phointe idir na foirne, deich soicind fágtha sa ghnáth am. Tá sé ag. Peter Duggan dos na Cláirínigh. Sin ceann diamhair mór ar fad ar fad. Bhuel, tá na pointí ag teacht. Sé an ceann seo a bhualadh íseal. An ceann san ardaithe aige. An ceann san buailte aige íseal. D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach fós. É ag imeacht ó dhuine go duine agus an fheadóg deireanach séitithe ag James Owens agus é, bhuel, é buaite ag an bhfoireann bhaile aiges na Cláiríneach.